bale wanga wolemekezeka mu tsiku la lero tiyeni tingoona kukula kapena mbiri kapena kulemekezeka kwa mawu amene inu ndi ine lero lino timawanyalanyaza kuwanena mawu onena kuti inshallah lero inu ndi ine tikumbusane mawu onena kuti inshallah choyambirira tidziwe kunena kuti mawu amenewa ambiri mwa ife timawazembazemba timawanyalanyaza amenewawa koma chimene tingadziwe nchonena kuti mawuwa ndi akulu kwambiri ndipo ndizokakamizika kwa msilamu wina aliyense popanga mapulogalamu ena aliwonse a mtundu wina uliwonsewo potsogoza ndi mawu amene onena kuti inshallah even kunena kuti tsogololo latsala a minute kapena latsala ma seconds komano ngati chinthu icho akunena kuti achita mtsogolo akuyenekera kunena kuti inshallah mwachitsanzo kunena kuti mwina wake ndifuna kugula kapena ndifuna kupita kapena ndifuna kutenga zina zake kapena ndifuna kupanga zina zake munthu akuyenekera kuti asangochita kunena kuti mawa tipanga zakuti or uh, one hour ikubwera tipanga zakuti aha basi apa ndifuna ndikapange zakuti koma adziti inshallah ndifuna ndipange zakuti inshallah ndifuna ndipite kwakuti izozo zimene zimapangitsa kunena kuti allah subhanahu wataala ankwaniritsire munthu khumbo lake limene iyeyo walisanja mu pulogalamu yake ndipo mumbiri mawuwa taona kunena kuti atumiki ambiri komanso anthu ena ambiri mawuwa adawaonekera mphamvu zake zosiyanasiyana pamene dziko kapena kuti pamene ankagwiritsa ntchito mawu amenewa popanga mapulogalamu awo komanso ena mwa iwo zinapeza kuti mawuwa awapanika kapena kuti awapatsa uh, matino ena ake kapena kuti zimawatinapo posiya mawu amenewa onena kuti inshaallah akangoti iyayi inshaallah ndipanga zakuti mawa ndi zimapeza kunena chani ngati sananene inshaallah zimapeza kuti allah subhanahu wataala osatsitsira kumene wahayi ndiye kusatsika kwa, kwa wahayi kumakhala ngati kuti ndi chipsinjo kwa mtumiki wina aliyense kunena kuti nanga si nakozereka kunena kuti a- eh, wahayi eh, ukatsika ndiye kuti ayankhe potengera ndi ma, ah, mafunso amene anthu ena anali nkufunsa komano amati akaiwala mawu onena kuti inshallah tikuyankhani ndiye kuti zimapezeka kunena kuti mawuwa amaonekera mphamvu zake pa mtumiki kapena pa munthu wina wake kunena kuti zinthu zimene afuna zija osakwaniritsika mwachitsanzo chabe taonani nthawi imene mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama utumiki kapena kuwalalikira anthu kuti angoyamba kumene kuwayitanira anthu mu chipembedzo cha chisilamu

owona kapena kuti atumiki enieni ndipo awiriwo atafika ku medina Ah, ayuda adawauza awiri aja kunena kuti Uqba komanso ah, nazarat anawauza kunena kuti kuti mudziwe kunena kuti mtumiki ameneyo ndi mtumiki weniweni wochokera kwa allah subhanahu wataala akuyenekera kuti mukamfunse mafunso okwanira atatu ndipo akayankha mafunso atatu amenewa ndiye kuti amene musankayikire ndipo mumkhulupirire kuti ndi mtumikidi amene watumizidwa kwa inu amene ali mtumiki oona amene ali mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam chifukwa chani chifukwa chonena kuti mafunso amene atatu amene ndingakupatseni amene tikupatseni inu kuti mukamuyese mtumiki amene ndionena kuti sangayankhe wina aliyense kungapoka woyankha mafunso amenewo ndi mtumiki yekha basi kotero sipakhalanso chikayiko china chilichonse pambuyo ponena kuti inuyo takupatsani mafunso amenewa mukamfunsa iye nkuyankha mo- molondola kapena kuti kuyankha mafunso atatu amenewo ndiye kuti amene musankayikire ndipo mumkhulupirire ndithu funso loyambirira adanena kuti chani kamfunseni ameneyo ngati ali mtumiki wolondola ngati ali mtumiki weniweni kunena kuti Nkhani ya mzimu akufotokozereni kunena kuti umalowa bwanji mthupi la munthu, umakhala bwanji mthupi la munthu, nanganso umatuluka bwanji mthupi la munthu, ndipo ukatuluka umakakhala kutiko. Funso limenelo ndi funso loyambirira. Akamfunsa kunena kuti kodi mzimu mwa munthu umakhala bwanji, umalowa bwanji, komanso umakhala bwanji mthupi la munthu, komanso umatuluka bwanji mthupi la munthu komanso umakayenda kuti umapita kuti umakakhala kuti iwo ukatuluka mthupi la munthu limene ndi funso loyambirira funso lachiwiri adawamu ayuda adanena kuti mukamfunse iyeyo ngati ali mtumiki wolondola mukamfunse za kagulu kaja kamene kadakana kadatsutsana ndi mfumu yawo mu kuti azigwadira mafano kuti azipembedza mafano iko ndiye kadachoka m'mudzimo nkukalowa kumphanga ndipo mukafunse kunena kuti kodi kumphanga kumeneku kagulu kameneko kanali ndi mulingo wa anthu angati komanso kanakhala kumphanga kuja zaka zingati ndipo akakayankha zimenezo ndiye kuti ameneyo ndi mtumiki wolondola ndipo pafunso lachitatu pambuyo kuti mukamfunsa nkhani yokhudzana anthu amenewa amene adagona uh, kumphanga amenewa komanso kuwafunsa kuti kodi nyengo yawo anthu amenewa kumphanga inali bwanji mukamfunsenso kunena kuti kodi akafotokozereni za munthu uyo amene adayenda dziko kuyambira kumadzulo kukafika mpakana kummawa ndipo cholinga chake chinali chani ndipo nyengo yake idali chani iya- yanji komanso adali ndi nkhani zanji kapena kuti munjiramo ankapezana ndi nkhani zotani mukamfunsa zimenezi ndikuyankha kunena kuti munthu amene ndi wakuti wakuti ndipo zinali mwakuti mwakuti mmene amayendera ndiye kuti mtumiki ameneyo ndi mtumiki oona ochokera kwa allah subhanahu wataala kapena kuti ndi mtumiki amene ali wolonjezedwayo ndipo makuraishi atafotokozedwa zimenezizi anthu aja atabwerera nkufotokozeredwa kuti atipasa ifeyo mafunso atatu mafunso ake ndi amenewa ndipo makuraishi adali osangalala kwambiri kunena kuti apa tapeza chida chimene tingamgonjetsere mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo anatsagana onse anatsogozana nkupita kwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo adamfunsa mmene ayuda adanenera muja ndipo atamfunsa mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam adali osangalala pakumva mawu amenewa komanso posayinirana kunena kuti ndithudi apa ndi nthawi yonena kuti mzinda wa makka

ndikuyankhani mawa nanga chidachitika ndi chani mawa lake itakwanira mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam chifukwa poyankha kunena kuti ndikuyankhani mawa kuti adikire paja iyeyo sankalankhula ah, kupatula zimene zapangidwa ah, wahi zimene zatsika kuchokera kwa allah subhanahu wataala ilo ndi lonjezo limene ankakamba allah subhanahu wataala amatifotokozera mquran kunena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kuti ndithudi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam salankhula zofuna mtima wake salankhula zokhumba iyeyo komano zimene amalankhula ndi zokhazo zimene zatsitsidwa zimene zavumbulutsidwa kuchokera kwa allah subhanahu wataala ndiye pamene ankawauza kunena kuti ndikuyankhani mawa amakonzekera kunena kuti pabwere wahayi wotumiza kapena kuti maaya amene angakhale mayankho pa mafunso atatu amenewo koma zachisoni kummawa kuja kutafika ah, makuraishi atabwera kudzamva tsopano mayankho zinapezeka kunena kuti wahayi nthawi imeneyi unali usanabwere ndipo anawauza kunena kuti ndikuyankhani mmawa komanso mmawa lake litafika amtumikiso wahayi uja unali usakubwerabe mabiro ake anawauzanso anawauza kunena cheni ndikuyankhani mmawa ndiye mariwaya zimanena kuti mpakana panadutsa 12 days ena amanena kuti yayi mpakana panadutsa masiku okwanira 14 ena amanena kuti iyayi panadutsa masiku okwanira 15 wahayi usakubwera ndipo anthu aja asakuyankhidwa mpakana panafika tsono chitozo kwa anthu aja kuyamba kumunena kodi bwanji majini ako sakukuuza bwanji mizimu yako yakunyanyala chani zolankhula za- zambiri ndi pamene tsopano allah subhanahu wataala adambweretsera tsopano wahayi adampatsira jibril alaihi salatu wassalam kuti ukamuuzeni kapolo wanga kunena kuti sindinamsiye mwa- mwa- mwayekhayekha ayi ndipo anamuza kunena kuti ndithudi ndipo mukamuuze kunena kuti mbuye wake sanamkwiyire iyayi komano kusampasa wahayi mwachangu ili ngati lesson kwa iyeyo komanso lesson kwa umma wonse kunena kuti chani wala taqulanna li shaiin inni failun dhalika ghadan kuti wina aliyese iyeyo simukamuuze kunena kuti asalankhule osayerekeza kulankhula kunena kuti ichichi ndipanga mawa china chake kuti ichichi ndipanga mawa kumachita kunena kuti iyeyo illa kupatula an yasha allah kupatula kunena kuti azilankhula kunena insha allah ngati mulungu angafune izi ndipanga mawa iyi ikhale ngati lesson ndiye kusabwiriza kusabwera wahayi sikuti kukwiyira komano kumpasa lesson yonena kuti aziziwa kunena kuti kapena kuti azipanga mawu amene aziwakumbukira mawu amenewo mawu onena kuti inshallah ndi ofunikira kwambiri mu nthawi imene tikupanga mapulogalamu athu kusonyeza kuti lesson iyi anampasa mtumiki komanso anatipasa inu ndi ine ngati anthu okhulupirira kunena kuti tikamafuna kupanga pulogalamu ina iliyonse kulonjeza lonjezo lina lililonse tisamachose mawu onena kuti insha allah pambuyo pama pakumkumbutsa zimenezi ndi pamene sopano allah subhanahu wataala adayamba kutambasula mafunso onse atatu mowakwefula mwasimpo monena kuti iwowo ndi understanding yawo azimvetsetsa kuti chinachitika ndi chani sanalowe nazo deep kapena kuti sizi- sanatalikise mayankho awo komano mayankho ake anali asimpo onena kuti iwowo ndi understanding yawo zigwirizane bwino lomwe ndipo choyambirira adamuwuza kunena kuti afunseni anthu amenewo kunena kuti kodi akuona ngati kuti nkhani zimenezo kwa ife nzovuta ife kwalongosolera nkhani za eni mphanga komanso mayina awo kwa ife zimenezi nzovuta zonsezo kwa ife ni za simple palibe chimene chinga- chili chovuta kwa ife pamenepo iwo ndi amene mwina sangazidziwe koma kwa ife timazidziwa bwino lomwe ndipo atsimikizireni kunena kuti ndithudi ifeyo nkhani zimenezi kwa ife ndizophweka kuzilongosola komanso tili ndi nkhani zimene zili zododometsa kuposa nkhani zimene akufunsa pamenepo ndipo mu sura kahf akutilongosolera mmene allah subhanahu wataala adazifotokozera nkhani zimenezi kuyambira nkhani ya eni mphanga komanso kenaka adafunsa ah, adawauzanso nkhani ya mzimu mmene umayendera komanso adawauza nkhani ya dhulkarnain amene adayenda kuyambira kumanzulo kukafika mpaka kummawa ndi nkhani zonse kuti kodi ankayenda bwanji ankakumana ndi yajuju wa majuju bwanji kodi ankalankhulana zichani kodi zimakhala bwanji zonse allah subhanahu wataala adafotokoza mu suratu kaf ndipo icho chinakhala ngati chiphunzitso tsopano chonena kuti ah, makuraish ambiri anavomereza kunena kuti o ngati zafikana poterepa ndiye kuti ndizoonadi chifukwa choti ku- kulankhula kwa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam kunali koona kapena kuti mm, mayankho ake anali olondola bwino Kotero anthu ena mwa iwo anakhulupirira kumkhulupirira Mtumiki wathu Muhammad sallallâhu alaihi wa sallam, koma ena mwa iwo anapezeka kuti akumuukirabe angakhale pambuyo ponena kuti wayankha. Ndiye pa nkhani zimenezi tili ndi nkhani zochuluka kwambiri kapena kuti ah, ndi nkhani zazitali kwambiri koma tangopanga mwa chidule chabe kunena kuti anthu ah, nkhani zimenezi zinalongosoledwa choncho komanso titha kumazitambasula mwa pang'onopang'ono insha allah ngati allah angalole kutero koma kwa leroli tingolekezera pamenepo komanso chomwe tingadziwe nchonena kuti tiyeni abale anga olemekezeka mu nthawi imene tikupanga mapulogalamu athu tiyeni tisayiwale mawu onena kuti insha allah tiyeni titenge chiphunzitso chimene allah subhanahu wataala adampasa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam pomuuza kapena pomuunikira kunena kuti asamayiwale kupanga mawu onena kuti inshallah ndi chimene chiphunzitso chimene chikupezeka mu suratu kaf ndipo mmenemo ndi mmene ife tingatengereso chiphunzitso chonena kuti mapulogalamu athu ena aliwonse